iomrá ar bith ar an chogadh seo ins na leabharthaí ar chor ar bith nuair a bhí mise ar scoil shíl mé caidé a tharla dó ach amháin an rud a chuala mé sa bhaile faoi daoine a bhí ins an chogadh ach ar scoil ní dhearnadh tagairt mórán dó ar chor ar bith. Private Hugh Mulhern.

Soiléir dom go raibh Gaillimh ann. Ní tháinig sé riamh 'na bhaile go Mín an Leá i ndiaidh an chogaidh, agus is dóigh liomsa, cineál, go raibh náire, an rud sin ar fad faoin náire, agus tuigeadh dó ar bhealach gur thréig sé a dhúchas agus go ndeachaigh sé in éadan a chine agus go dtug sé tacaíocht dá naimhde. Tá sé curtha, má bhí aon rud le cur, mar is cath millteanach a bhí ann ar fad, cath fuilteach ar fad, agus maraíodh na mílte díobh, agus is taobh le Basra a cuireadh iad. Pé scéal é, tá a ainm ar an War Memorial in Basra.

Roses are shining in Picardy, in the hush of the silver dew. I ndúiche an Somme, Pól Ó Muirí, Feirsteach de bhunadh Thír Chonaill, údar. Nuair a bhí mé ar scoil, bhí filíocht Wilfred Owen ar an chúrsa againn, ach ní raibh fhios agam riamh go raibh duine muinteartha de mo chuid féin, James Murray, páirteach ins an chogadh chéarna. Bhí mé ag éisteacht le clár Raidió na Gaeltachta fán chogadh mhór nuair a rinne siad trácht ar Murrays Dhún Lúiche agus bhí fhios agam láithreach gur bhain an fear sin liomsa.
Rún mór teaghlaigh le fiosrú, rún faoi thaibhse nár mhair ach i bhfoclaibh seana litreach i ndriosúr agus i seanchas threibh an tsléacháin. Agus a Cháit, tuigim go raibh fear as Dún Lúiche páirteach sa Chéad Chogadh Domhanda. Bhí cinnte, Séamus Ó Muirí, bhí'n teach thuas ag barr Dhún Lúiche, tá sé taobh thall den droichead, in áit a rachfá isteach go dtí'n dún. Bhí scaifte mór sa teaghlach. Tá séadchomhartha Thiepval, ar maos le hainmneacha na gConallach eile, treascartha le cois James Murray.

Who is holding carnival.
Tá an-chumhacht go deo, nach bhfuil, in áit mar seo. Tá. Agus tá sé uaigneach fosta ar bhealach, tá fhios agat, nuair a fheiceann tú an oiread seo daoine curtha agus nuair a fheiceann tú na hainmneacha thuas ar na ballaí. Ar líne na dtrinsí tosaigh ar an Somme, conair na dtaibhsí á shiúl ag beirt le scéal a thalmhú nár luadh in amhráin tís na hóige, scéal nár luigh go compordach laistigh den tsaoithiúlacht tabhartha, scéal a spúinseáladh ó scláta an chomhfheasa náisiúnta. agus iad ina sraitheanna sínte mar a deir an seandán seo againne.

Some will sleep beneath the sun.
Rugadh Mick McGinley san teach seo agus nuair a bhí sé ina fhear óg chuaigh sé go dtí an Bhreatain Mhór, níl mé ró cinnte anois cá háit ann, agus nuair a bhris an chéad chogadh domhanda amach chuaigh sé isteach ins an arm. leis na na South Wales Borderers, cuireadh go dtí Mesopotamia iad, sin mar a tugtar air ag an am sin, an áit idir an Tigris agus an Euphrates, an áit a bhíonn le feiceáil ar an teilifís gach oíche anois. Pé scéal é, marbhaíodh Mick bocht in Mesopotamia. Agus. Ar feadh tamaill ina dhiaidh sin, nuair a tharla Cogadh na Saoirse anseo, ní raibh duine ar bith ag caint fúthu. Like, ní hé gur, gur chuir siad milleán nó rud ar bith orthu, but b'fhéidir go, b'fhéidir go raibh náire orthu, níl a fhios agam, but ní raibh caint ar bith fúthu. Agus ar mhaith leat insint dúinn fán lá a fuair Mick bás, ar mhaith leat insint fán lá a fuair Mick bás. Ó tháinig fear isteach sa tsiopa as Doire agus ar seic cé tá a marbh agus tá Maighe Mhór na Linne marbh. Fuair sé mhaith as san fuair sé síos go Hannah Donald's

So sin an scéal. Tá áthas orainn i slí go bhfuil cuimhne Mick go beo arís, like, go bhfuil muid ag caint mar seo mar gheall air. Like, níl sé dearmadta. Níl. Ó níl, níl. Níl sé dearmadta. Bhí go leor ag caint fúthu. Yeah.